Níor tógadh le Gaeilge mé. Tógadh sa chathair mé, i gCorcaigh, ach is dócha go raibh, cé nach raibh aon Ghaeilge á labhairt sa bhaile, go raibh an-spéis ag m'athair ach go háirithe i stair na hÉireann agus bhí sé an-bháúil don teanga, an-bháúil don cheol traidisiúnta. So, bhí spéis agam riamh. Is dócha gur léirigh mé, d'imigh mé go dtí an bhunscoil áitiúil, an mheánscoil áitiúil, Bhí mé go maith ag an nGaeilge, déarfainn, toisc go raibh múinteoir nó duine nó beirt a spreag an Ghaeilge go mór ionam. Ansan, theastaigh uaim a bheith i mo mhúinteoir bunscoile. Roghnaíos an Ghaeilge. Bhí sé nádúrtha go roghnóinn an Ghaeilge don chéim. Chaitheas go leor ama sa Ghaeltacht. idir tosnú amach, bhí, chaith mé roinnt tréimhsí ar Oileán Chléire ach dúradh linn ag an am, bhí mé, d'imigh mise go Coláiste Mhuire Gan Smál agus más rud é go raibh aon, más rud é go raibh tú chun dul chun cinn a dhéanamh ó thaobh na Gaeilge de, bhí ort dul siar go Corca Dhuibhne. So, thosaigh mé ag déanamh na cúrsaí ansin agus d'oibrigh mé ann i rith an tsamhraidh a fhad is a bhí mé sa choláiste agus bhí fonn orm ansan dul ag obair sa chóras gaelscolaíochta ach an chéad bhliain a cáilíodh mé bhí easpa post ann ar fad agus fuair mé post sa scoil áitiúil, an scoil ar fhreastal mé féin air agus an chéad deis a bhí agam ansan laistigh de bhliain bhí mé tar éis dul síos an bóthar chuig an ghaelscoil an áit a bhfuilim fós. Agus chothaigh sé sin roinnt deacrachtaí mar bhí, bhí, bhuel, I suppose bheadh naimhdeas róláidir mar fhocal ach ní raibh fáilte roimis Ghaelscoil na Dúglaise sa Dúglas ag an am, you know. So bhraitheadar gur thréig mé mo scoil áitiúil go pointe áirithe chun dul isteach sa Ghaelscoil. Chabhraigh sé ansan chomh maith go raibh you know go raibh roinnt den ciorcal a bhí agam sa, roinnt des na rudaí sóisialta bhí go raibh spéis agam iontu bhí mé gafa le le leis an gcumann drámaíochta sa choláiste agus leis an leis an gcumann gaelach nuair a tháinig mé ar ais go Corcaigh bhí dream darbh ainm Compántas Chorcaí ag déanamh geamaireachtaí agus drámaíocht agus mar sin bhí mé gafa le sin agus bhí an duine go raibh mé ag siúl amach leis an-spéis aige siúd sa Ghaeilge chomh maith. Bhí sé siúd ag obair sa Ghaelscoil. Thógamar ár bpáistí le Gaeilge sa cathair so just sin mar a tharla, you know.
Agus bhí saghas iomaíocht ann i measc na scoileanna, an ea? Go raibh siad buartha faoi uimhreacha agus rudaí mar sin. Bhuel, déarfainn gur, Aineolas ar deireadh a bhí ann, is dócha, you know. Is cuimhin liomsa dul isteach go cruinnithe, like, bíonn gach éinne gafa leis an gceardchumann INTO nuair a thagann tú amach as an gcoláiste. Níl sé mar sin anois. Ní, ní, like, tá m'iníon féin ag múineadh anois is níl sí fiú amháin sa cheardchumann but an uair, like, cuireadh, scanraíodh sinn is bhíomar ar fad ann agus bhí orainn freastal ar na cruinnithe agus a leithéid agus na rudaí a dúradh i leith na nGaelscoileanna sa chathair ag an am, bhí, like, ba fhíricí míchruinne ar fad a bhí ann, you know, caint mar gheall ar nach mbeadh páistí in ann Béarla a léamh agus, nó tabhairt amach faoi saghas cleachtas a bhí ar siúl agus sciob uimhreacha is mar sin but dáiríre ní mar sin a tharla sé, tháinig grúpa like an tslí gur tháinig, tharla sé i gCorcaigh so go, bunaíodh ár scoil in 85, bhí mise ann in 87 ach you know díograiseoirí nó ba, ba, ba sheanadhaoine really a bhí iontu ag an tús. go raibh an-spéis acu sa Ghaeilge agus a dúirt gur chóir go mbeadh Gaelscoil sa Dúglas más rud é go raibh ceann i mBaile an Easpaig agus i mBaile an Chollaigh agus mar sin de, go mbeadh sé nádúrtha go mbeadh ceann sa Dúglas agus thug na bráithre, bráithre na Toirbhirte, roinnt seomraí dóibh. Bhí seanascoil acu san agus bhíomar istigh ansan ar feadh roinnt mhaith de bhlianta ach you know bhí coiste láidir, láidir de dhaoine a bhí gníomhach agus. In áit Dia gur ní ag dás an rud. Sea.
Agus b'in é luaigh tú lár na hochtóidí agus an INTO ansin. Chonaic mé tréimhse sin bhí siad ag rith rún saghas a bhí i gcoinne na Gaeilge fiú agus bhí siadsan á, bhuel bhí formhór na na bhfeisirí is dócha ag an ag na comhdhálacha sin ag glacadh leo an raibh daoine, múinteoirí óna Gaelscoileanna sa mhionlucht, dar ndóigh, ag scríobh leis sin agus sé deacair. an-dheacair agus is dócha ag an am, agus d'fhreastail mise ar roinnt dos na comhdhálacha sin, ach ag an am bhíomar ana óg agus bhí sé an-dheacair seasamh suas agus an fód a sheasamh i gcoinne na rud a bhí á rá dáiríre. Bhí. bhí sé go dona an tslí gur chaith, ba chóir go mbeadh, ag féachaint siar air, ba chóir go mbeadh náire ar an INTO an tslí gur dhein siad déileáil leis an rud, you know, bhí siad fós, I mean ní raibh mise aibí go leor é a fheiscint ag an am ach bhíodar fós ag tógaint airgid uainn agus bhíodar, you know, ag caint ansin mar gheall ar saghas oideachais agus an ghluaiseacht agus ag an am céanna bhíodar ag cur iad féin chun cinn mar shlánaitheoirí na Gaeilge ag an mbunleibhéal agus. you know, bhí, bhí, ní raibh sé go deas, ní raibh sé go deas, you know.
Agus chuaigh sé sin i léig nó just ar réitiú é nó de réir mar a Well is dócha d'éirigh an rud a cheap mé héin, de réir, de réir mar tháinig le tháinig níos mó scoileanna ar an bhfód. Bhí níos mó múinteoirí bainteach leis an rud. Is dócha an rud, bhí mé ag smaoineamh nuair, nuair a, nuair, nuair a bhíos ag smaoineamh ar labhairt leatsa nó b'fhéidir uair a chloig ó shin, bhí mé ag rá liom féin, cad é an difríocht is mó? Agus nuair a bhí mise gafa, arís, nuair a bhí mé óg, bhí mé gafa le, fuair mé ana-chuid, éinne a bhí gafa leis an Ghaelscolaíocht, cosúil liomsa mar mhúinteoir óg, fuaireamar deiseanna iontacha mar, toisc go rabhamar sa mhionlach, fuaireamar, agus go raibh baint agamsa le Coiste Riartha Gaelscoileanna, fuair mé deiseanna a bheith ionadaíoch ar rudaí ag leibhéal náisiúnta nach mbeadh faighte agam riamh sa ghnáthchóras. Agus an rud ba mhó is dócha, an rud iontach a bhí ann ná go raibh meascán de dhaoine ar an gCoiste Riartha, baol atá ann anois, braithim féin, ná is múinteoirí ar fad atá gafa leis an eagraíocht, go pointe áirithe. Tá na seanóirí imithe and bhí ana, ana-shaineolas acu sin agus thug siad ana-chuid don rud nach, like, níl na freagraí ar fad ag múinteoirí. You know, bhí an, bhí an gluaiseacht níos leithne, ceapaim. Sea, sea. Agus braithim go bhfuil laigeacht, ná, tá buntáiste, you know, tá, mar shampla i mo scoil féin anois, déarfainn go bhfuil an, tá's agam go bhfuil ana-cháil ar an scoil mar scoil, mar áit oideachais, go gcuirimid ardchaighdeán ar fáil, ach Ní dóigh liom go rabhamar tar éis dul i bhfeidhm ar an gceantar ó thaobh na Gaeilge de mar ba mhaith liom. Níor tharla sé sin. Agus ceapaim, mar ní féidir leat gach rud a chaitheamh anuas ar an scoil, just tá ualach oibre le déanamh agus tá an méid sin rudaí le déanamh. Ach Nuair a bhí, bhí, bhí, is dócha go raibh fís níos, níos leithne ag a leithéidí, you know, daoine go raibh, go raibh mise ag plé leo ag an am, cosúil le, you know, an Dr. Dónall Ó Baoill, Vivian Uíbh Eachach, The Fhead, daoine go raibh, nach raibh sáite, Breandán Mac Cormaic, you know, bhí dearcadh cinn nár réitíomar ar fad le chéile an t-am ar fad but bhí rud an-luachmhar le tabhairt acu san, don rud a dhein níos saibhre é, ceapaim. Braithim anois nuair a bhím ag freastal ar chomhdháil is mar sin dó, cé go bhfuil cabhair ann do mhúinteoirí agus go bhfuil, mbíonn ceardlann faoi rud faoi leith, conas barra feabhais a chur ar A, B nó C, go bhfuil an píosa a bhaineann le fís an ruda ó thaobh gluaiseacht na Gaeilge de, caillte. Nó, níl a fhios agam an féidir le scoil é sin a bhaint amach, but in áiteanna áirithe d'éirigh níos fearr leo. Sea, is dócha, má, agus mé ag breathnú ar na tuairiscí nuachta agus rudaí mar sin, feiceann tú an rud seo gur gurb é an Gaelscolaíocht nó na Gaelscoileanna cineál slánú na Gaeilge ag an am. Ach de réir mar a théann na blianta ar aghaidh, tagann an tuiscint, bhuel, tá rudaí sochtheangeolaíochta i bhfad níos leithne de dhíth chun é a scaipeadh lasmuigh de gheataí na scoile agus. Nó, is dócha, dea-chomhartha atá ann ná go bhfeicim go leor leor iarscoláirí teacht ar ais ag cur páistí ar ais chugainn. So, ar a laghad, is dócha gur féidir linn a rá go bhfuil siad i bhfabhar na Gaeilge, go bhfuil siad báúil don teanga. Níl a fhios agam cé mhéad den teanga atá á labhairt acu lasmuigh den scoil ach tá dea-chuimhní acu ar an rud agus bhí eispéireas an-mhaith acu anseo, ach n'fheadar an ar chúiseanna teanga amháin go bhfuil an rogha sin á dhéanamh. But é sin ráite, tá sé an-dheas é a fheiscint agus tá sé go deas na daoine a thosnaigh, you know, bhí mé ag cóisir b'fhéidir dhá bhliain ó shin, bhí duine éigin, mar a tharlaíonn sin, ar an bhfoireann anseo linn. agus 30 bliain d'aois agus bhí mé thuas sa tigh, bhí roinnt dínn ann agus bhí roinnt dos na cairde a bhí aici siúd sa bhunscoil anseo agus labhair siad ar fad Gaeilge liom. Now ní raibh an Ghaeilge you know thar moladh beirte i gcásanna áirithe ach é sin ráite léirigh siad an-mheas ar an gcóras agus ar an scoil mar gheall ar gur dhein siad iarracht labhairt liom. Níl mé chomh cinnte faoin glúin atá ag imeacht tríd faoi láthair, an mbeidh an dearcadh sin acu, mar tá na scoileanna níos mó, tá nach mór 500 páiste againn anois, ag an am sin nuair a bhí na lads sin ar scoil bhí aon rang de gach aois againn, bhí aithne againn ar gach duine. Ba pub, you know, bhí pobal ann. Pobal bheo, sea. Pobal, you know. Um, nó déanaimid iarracht é sin a dhéanamh agus uh, tá gach maidin Aoine tagann ciorcal comhrá isteach sa halla anso sa scoil agus bíonn thart ar deichniúr tuismitheoir agus tugaim tae is caife dóibh agus bíonn siad ag caint agus ag clabaireacht agus is maith san. Uh, ach, mm, nílim, níl fhios agam, you know, tá, cinnte, tá, tá, tá an-mhaitheas á dhéanamh ag, ag murach na Gaelscoileanna, níl fhios agam cá bhfaighfeá éinne chun dul ag obair sa státchóras nó faic, sin an t-aon dream a déarfainn atá ag cur cainteoirí Gaeilge chun cinn, chuma cén caighdeán atá ann ach, níl fhios agam ó thaobh leathnú amach sa phobal an bhfuil an bhfuil an an an saghas ehm éifeacht céanna ann is a bhí sa bhfís a bhí ann 30 bliain ó shin agus n'fheadar an mbaineann sé sin leis an rud a bheith a cúng, like nuair a bhí mise mar uachtarán ar Ghaelscoileanna, ceapaim, no tá mé in ann a rá cinnte, fiche bliain ó shin mar bhí mé ag súil le mo pháiste is óige, is tá sé siúd nach mór aon bhliain is fiche, bhí an rud, chuir mise tús le lá, bhí, bhíodh cruinniú cinn bliana againn agus chuir mise tús le lá mar a ghlaomar air ag an am inseirbhíse, so bhíodh an comhdháil ag tosnú oíche Dé hAoine, chuir mise tús leis maidin Aoine agus bhí, thosnaíomar ar cheardlanna do mhúinteoirí mar bhí bhí forbairt foghlaim proifisiúnta ag teastáil ó mhúinteoirí so bhí sé an-thábhachtach an fóram sin a thabhairt dóibh agus daoine le saineolas, a leithéidí Pádraig Ó Duibhir is mar sin de, go dtiocfadh sé isteach is go labhródh sé leo. An mar bhí sé sin ag teastáil an ní raibh sé ann. So chuir sé sin, is dócha gur chuir sé leis an, leis an rud. Ach anois, níl ann ach an rud sin. Bhfuil fhios agat, like, nuair a dreas, bhí an comhdháil Gaelscoileanna ar siúl anuraidh i gCorcaigh, chuas ann agus ní raibh aon duine ann ag an rud ginearálta. Bhí go leor ann ar an lá go raibh na scoileanna ann agus na ceardlanna do mhúinteoirí but ní raibh éinne an oíche roimh ré don phlé mé ar an eagraíocht agus conas mar like, bhí dornán daoine ann.
Bhuel, an bhfuil sé indéanta é sin a chur ina cheart arís, an comhréir sin, an dul le. Níl a fhios agam, you see, níl a fhios agam, but is rud éigin, is, do you know, níor smaoinigh mé air rómhór go dtí gur, gur, gur, go raibh an, an, an, go raibh a fhios agam go raibh an comhrá seo le bheith ar siúl agus bhí mé a rá gur, gur fhoghlaim mé an-chuid ós na daoine eile sin. uair tráth, you know, go raibh b'fhéidir dearcadh níos leithne acu nó just go bhfuil sé tábhachtach nach bhfuil aon ghrúpa amháin ag cur an agenda ar aghaidh. Mar ar deireadh, tá saineolas againne sna scoileanna ar chúrsaí oideachais. Tá mé cinnte go bhfuil an-jab ar siúl agus tá caighdeán an-mhaith sna scoileanna ach tá céim eile ann agus, you know, fiú amháin maidir le leibhéal bainistíocht anois, tá sé fíor, fíor dheacair anso ormsa Bord Bainistíochta a chur le chéile agus táim tar éis géilleadh dos na rudaí, you know, is giorra dom croí, you know, a rá nach riamh nach. bheadh an Bord Bainistíochta ag feidhmiú trí Bhéarla now ní bhím ag feidhmiú trí Bhéarla ag leibhéal an Bhoird is cuirim na tuairiscí ar fáil trí Ghaeilge agus na miontuairiscí is mar sin dó but caithfidh mé a rá anois thar na blianta go bhfuil roinnt den phlé ar siúl trí Bhéarla mar nach rabhamar in ann teacht ar chainteoirí Gaeilge, rud nár tharla fadó so cad a dhéanann tú ansin you know caithfidh tú bheith ionadaíoch ar na daoine atá sa scoil and tá an but you know cuireann sé as dom.

Cinnte, bheadh 106-7% de dhaoine ábalta é sin a dhéanamh. Ach níl sé ar siúl acu. Níl sé ar siúl acu. No, tá sé deacair é, you know, you know, rinne mé féin sa chathair é, you know, tá sé deacair go leor ach tá an-bhaint, téim, téimid, tá tigh, samhraidh agamsa i gCorca Dhuibhne so bímid i gCiarraí go minic and you know so b'fhéidir go raibh sé níos fusa, níl 'fhios agam ach níl, níl daoine you know, duine, daoine go raibh mise ag súil leo fiú amháin a thagann eh, ón Ghaeltacht, ba dhóigh leat anois nuair a bheidís ag teacht chun na scoile go mbeadh iarracht níos mó á dhéanamh acu you know ach níl, níl.
Snámh in óig easa. An dóigh leat an bhfuil cineál b'fhéidir struchtúirí do dhíth nó rud éigin chun an rud a chothú cineál le hais na scoile is ois nó? Go díreach, yeah. Na, no, bhíomar ag iarraidh em, mar is dócha go bhfuil sé deacair teacht ar dhaoine atá em, sásta. Bhí mé ag freastal ar chruinniú oíche Dé Máirt de Chumann na dTuismitheoirí agus lasmuigh den choiste ní raibh éinne ann. Now maraíonn an dream san daoine iad féin ar son na scoile. Really chuir sé an, bhí mé crosta nár tháinig daoine amach chun a léiriú fiú amháin go rabhadar buíoch as an méid atá á dhéanamh ag an dream seo do gach duine. Ach is dócha go bhfuil sé sin, go bhfuil an mé féineachas amuigh ann. sa tsochaí pé scéal é. So bhíomar a rá dá bhféadfaimís é a leathnú amach fiú amháin tá gairdín an-dheas againn agus tá barraí ag fás agus rud mar sin but you know níl spéis ag gach múinteoir dul amach sa gharraí agus ní so bhíomar a rá dá bhféadfaimís é a oscailt don phobal agus Grúpa Gaeilge b'fhéidir, b'fhéidir go mbeadh daoine atá éirithe as a bpostanna agus go bhfuil, go bhfuil báúil don teanga agus go mbeadh uair nó dhó acu agus gur mhaith leo comhluadar a bheith acu agus go bhféadfaimís cupán caife a thabhairt dóibh agus go ndéanfaidís uair a chloig anso agus go gcuirimís roinnt páistí amach chucu ag caint ar rud éigint chun an rud a leathnú lasmuigh de, de bhallaí na scoile seo. Ach. Is dócha an rud ná go bhfuil, like, tá ról an Phríomhoide, just Jesus, d'fhéadfá bheith ag obair ó dhubh go dubh an lae, you know, like, níl aon deireadh leis, níl aon teorainn leis an méid go bhféadfá a dhéanamh. So, uaireanta ní bhíonn an fuinneamh ann chun tabhairt faoi feachtas eile agus really tá feachtas eile ag teastáil. Tá struchtúr eile, tá an, dá mbeadh an Roinn, bhuel, ní fiú amháin an Roinn Oideachais, but an rialtas, you know, dáiríre faoin rud seo. Chífidís go gcaithfeá an rud a leathnú níos mó ná scoileanna. So, níl fhios agam, níl fhios agam. But cinnte is dócha go bhfuil D'fhéadfá a rá go bhfuil an-bhá ag daoine don Ghaeilge a thagann anseo. You know, níl siad i gcoinne na teanga. Ní hionann é sin is a rá go bhfuil siad gníomhach ach ar a laghad tógann siad an cinneadh páistí a chur anseo agus, you know, Chímid, ach bhfuil níos mó daoine, níl fhios agam, níl fhios agam, chuirfeadh sé kind of lagmhisneach ort go pointe áirithe, you know, níl. Bhuel, má smaoiníonn, má chuireann tú é i gcomparáid leis na seascaidí nuair a bhí mionlach chomh mór san in aghaidh na Gaeilge agus like an LFM agus na daoine a bhí ina coinne, d'éirigh leo an damáiste a dhéanamh. Ceapaim go bhfuil na Gaelscoileanna tar éis an taoide sin a iompú go pointe, níl daoine ag teacht amach agus iad as an gcóras agus iad binbeach ina haghaidh. Ach luaigh tú an deonach ar an saghas mé féineachas ansin, an deonachas, an dóigh leat go raibh sin níos tréine b'fhéidir siar sna hochtóidí is nóchaidí, go raibh daoine in ann rudaí deonacha a dhéanamh agus. Yeah bhuel,
so uaireanta ceapaim go raibh but é sin ráite, I mean, you know, tá mise now i lár na caogaidí so mbíonn tú i gcónaí ag féachaint siar ag rá go raibh, go raibh sé mar sin. B'fhéidir ar deireadh nach raibh ach ní bhíonn an méid sin daoine uait, níl uait ach you know, cúpla duine díograsach atá sásta tabhairt faoi rud éigint and, and deineann siad difríocht ansin. Um, is dócha, is dócha an rud, I mean, nuair a chuimhníonn tú siar, er, nuair a thosnaíomar amach, bhí daoine, bhí múinteoirí ag rá go raibh damáiste á dhéanamh againn do pháistí. Now anois tá an-chuid páistí againne ar scoil, gur múinteoirí iad na tuismitheoirí i scoileanna eile, scoileanna Béarla. I think aithníonn daoine má tá spéis agat sa Ghaeilge, an rud, deirimse nuair a bhíonn oícheanta oscailte againn is má tá daoine, nuair atá daoine ag smaoineamh ar ábhar na páistí a chur chugainn, nach bhfuil aon rogha acu, más, más spéis leat an Ghaeilge, má tá fonn ort go labhróidh do pháiste Gaeilge, níl aon rogha le déanamh agat ach an páiste a chur chun na Gaelscoile mar ní tharlóidh sé. áit ar bith eile, agus ní ag caitheamh anuas ar scoileanna eile atáim nuair a deirim é sin, ach ní oibríonn aon chóras eile, you know. Now, ní bheidh, I mean, beidh an Ghaeilge lochtach go pointe áirithe, ach beidh na páistí líofa agus beidh an-chumas tuisceana acu, níl aon, and, agus cén ualach oibre, or cén ualach é sin do pháiste, you know. And ar a laghad anois, ceapaim go bhfuilimid ag déanamh dul chun cinn áirithe i réimse, an oideachais speisialta, go bhfuil roinnt dos na rudaí a bhí á rá ag daoine, you know, go bhfuil a fhios ag daoine go bhfuil siad míchruinn agus go n-oireann an córas fós, níl mé ag rá go n-oireann sé do gach uile páiste mar níl an saineolas sin agam ach go bhfuil réimsí, tá go leor páistí againne le, le riachtanais faoi leith agus tá ag éirí go breá leo ó thaobh na Gaeilge de, you know.
ag trácht is dócha ar na díolúintí freisin atá tú ar ball ansin nó.
Tá an-damáiste déanta ansin. Tá sé deacair é sin a chreidiúint. Tá praiseach déanta den rud. Braithim an-láidir, is dócha, Cé hé éinne chun an rogha sin a dhéanamh go ndéanfá an Ghaeilge a cheilt ar pháiste mar gheall ar rud éigint? Mar baineann, ó creidim go mbaineann, gurb í an Ghaeilge an ghné is sainiúla den chultúr Gaelach agus den féiniúlachas. Agus Ní cóir ach amháin go bhfuil cúis an-an-mhaith agat go mbeifeá a rá le éinne bhuel ní cóir duitse aon Gaeilge a fhoghlaim nó b'fhéidir nach mbeidh siad in ann barra feabhais a bhaint amach nó b'fhéidir nach mbeidh siad in ann riamh aon rud a scríobh but dá mbeadh cumas labhartha bunúsach agus dá mbeadh tuiscint acu ar an teanga you know níor mhaith liomsa bheith bainteach le rogha a dhéarfadh no, níl cead agatsa é sin a dhéanamh nó níl tú maith go leor chun é a dhéanamh. Tá tá rang speisialta uathachas oscailte againne den chéad uair i mbliana agus na roinnt des na daoine ní féidir leo labhairt in aon chor ach, Cé nach bhfuil Gaeilge á labhairt acu, tá tá siad ag éisteacht le Gaeilge go laethúil agus tá bun-thuiscint ag teacht chucu, you know. Now, dá raghfá amach go dtí an pobal is dá ndéarfá, sin do dhaoine áirithe bheadh daoine ag rá go raibh éagóir á dhéanamh againn orthu. Ach braithim go bhfuil éagóir á dhéanamh orthu más gá dóibh dul isteach i dtacsaí agus dul fiche míle síos an bóthar is nach féidir leo dul ar scoil lena ndeartháireacha is deirfiúracha agus go bhfuil an kind of eispéireas iomlán gaelscolaíochta caillte acu. You know, is féidir leo bheith páirteach i rudaí.

thréimhse mar Uachtarán nó céard iad na constaicí ba mhó an cuimhin leat anseo sna dhá mhílte agus. Bhuel, bhíomar i gcónaí in achrann leis an Roinn. You know, arís, tá sé, tháinig sé chun cinn ansan le déanaí sa scoil anseo, bhí, tá an tumadh iomlán ar siúl againne agus níor thosnaíomar, ní thosnaímid ar an mBéarla go dtí rang a haon. Agus bhí, Bhí sé deacair, roinnt des na múinteoirí óga, bhíodar ag tathant orm, you know, dúirt, ó, tá sé an-dhéanach agus, you know, b'fhearr againn tosú sa tríú téarma sa, sna naíonáin agus bhí mise a' rá, look, dá dtiocfadh éinne isteach, téir suas go rang a sé, féach ar na torthaí. Tá Béarla an-mhaith acu, tá Mata an-mhaith acu agus fós tá an Ghaeilge níos fearr agus i bhfad níos fearr ná mar a bheadh sé sa ghnáthchóras ach tá an Ghaeilge níos laige ná an dá rud eile agus thuigfeá é sin mar níl an tacaíocht lasmuigh de bhallaí na scoile don Ghaeilge. So, ó thaobh léitheoireachta de, níl siad chun rud ar bith a léamh as Gaeilge lasmuigh den scoil, nó aon rud a scríobh ach oiread. So, you know, déanann sé ciall. Ach níl, ní thuigeann siad siúd go raibh orainn troid chun é sin a bhaint amach. You know, bhí mé féin, chuaigh mé féin, gosh, like, is cuimhin liom é seo, chuaigh mé féin is Dónal Ó hAiniféin isteach go dtí an Roinn Oideachais agus bhí an curriculum 99 tagtha amach. Agus bhí mé ag obair ag an am, bhí mé ar iasacht leis an ehm, bhuel, glaonn siad an PDST orthu anois, but an an chéad grúpa eh, PCSP agus so bhí an-chur amach agam ar, ar, ar an gcurriculum agus chuamar isteach agus bhíomar ag, ag míniú den, den, den ehm, Príomhchigire, Gearóid Ó Conluain ag an am, go raibh, bhí sí siúd á, bhíodar, bhí an Roinn a rá, look, tá éagóir á dhéanamh agaibh, caithfidh sibh Béarla a mhúineadh sna naíonáin bheaga agus thóg mise amach an curriculum agus dúirt mé leo, look, féach ar na, na, na, na cuspóirí atá ag an curriculum, tá A, B, C, D, E, F, G á bhaint amach againn sa tarna teanga agus tá an traschur, you know, oibríonn sé agus mar sin do. So bhí mé ann mar, now ní ghlaoim, shaineolaí curriculum, orm féin in aon chaoi but bhí an curriculum ar eolas agam agus gan amhras bhí Dónal in ann roinnt argóintí an-láidre a chur chun cinn ach you know ní chreidfeadh daoine anois go rabhamar ag an bpointe sin gur mheasadar you know agus cuimhním bhí duine istigh sa scoil anseo agam ag déanamh an ag an am bhí múinteoirí ar promhadh do bhíodh sé de nós ag an gcigire teacht isteach agus Bhí cailín óg istigh i Naíonáin Mhóra nó Naíonáin Bheaga agus tháinig an cigire chugam agus dúirt sé liom, ó ní bheidh mé in ann an, an, í, an, an tréimhse phromhaidh a, a chur i gcríoch di mar níl Béarla ar siúl aici. Agus dúirt mé, bhuel ní bheidh Béarla ar siúl aici. Níl aon Bhéarla ar siúl sna Naíonáin ach tá you know, na tréithe ar fad nó na gnéithe de churriculum Béarla ar fad á dhéanamh againne trí Gaeilge. Ach ar a laghad, Aithnítear anois, like, nach raibh aon bhunús leis sin agus táimid imithe ar aghaidh anois agus, you know, tá tuiscint níos fearr sa Roinn agus gan amhras chabhraigh sé, like, is Gaelscoileanna a thug Jim Cummins anall ó Canada na blianta ó shin, em, you know, bhíomar a' tarrac ar an dtaighde, bhí Canada, bhí, em, an Bhreatain Bheag, bhí, you know, an-chuid, á fhoghlaim againn and táimid imithe, táimid bogtha ar aghaidh go mór ó, but bhí ana-argóintí againn agus bhí you know ehm an, is dócha tá, go bhfuilimid fós ag argóint leis an bpátrún, táimid faoi phátrúnacht an Easpaig agus ní oireann córas an phainéil sin ehm dúinn in aon chor ó thaobh earcú foirne

seifteanna foghlamtha agamsa you know conas teacht timpeall ar an gcóras ach yeah ní dhéanann I mean just ní dhéanann sé ciall now tá an Roinn Oideachais sáite sa córas sin chomh maith. Hmm. Um, fós ní aithneoidh siad go bhfuil daoine nach bhfuil go leor Gaeilge acu a mhúineadh sa rud. An rud atá ann, tá, tugann siad rogha dóibh, I think bíonn ort ar liosta an phainéil, is féidir leat a bhreacadh síos go bhfuil spéis agat san earnáil lán-Ghaeilge and tá spéis agat san earnáil speisialta ach sin uile. Ní, níl siad ag aithint, like deir siad fós gur féidir le gach múinteoir múineadh Gaeilge, you know.
Ag an gcaighdeán céanna. Yeah, yeah, and sure tá a fhios againn go maith. Níl fhios agam, an níon céan níl fhios agam. Tá sé sin go breá munar féidir leo, ach é aithint. Sure. Sin cur i gcéill, chuir sin as dom, you know? Sure, sure. Bhí sin mór, yeah, thart an tréimhse sin agus na hochtóidí an cinál rud faoin bpainéal, so d'éirigh sé beagáinín níos fearr trí bheith in ann é a láimhseáil nó nuair a tháinig an Foras Ó cinnte, tháinig an Foras and and tá sé go hiontach anois ceapaim go bhfuil and bhí baint agamsa leis an bhForas sa tréimhse go rabhas mar uachtarán ar Ghaelscoileanna so go nádúrtha bhí tú ag suí ar bhord an Fhorais ag an am so bhí sé um, you know, bhí, bhí mé freistal ar na cruinnithe agus dhéan siad an-mhaitheas agus fós cuireann siad clár oiliúna an-mhaith ar fáil agus tá sé sin oscailte anois do scoileanna eile, rud atá go maith, you know, scoileanna faoi, faoi gach phátrún. So tá ehm ar a laghad like is féidir leo an sainmheon na scoile a chosaint. Mm. Sin go maith. Agus níl aon, níl aon, you know, níl aon kind of Níl an pholaitíocht céanna ann. Sea, so bhí. Maidir leis an Roinn arís, cén fáth an raibh sise ag déanamh a cuid taighde féin ar an rud seo nó céard a thug isteach ina ceann é gur rud droch-rudaí a bhí sa tumoideachas? Well, déarfainn go raibh roinnt dó ag dul amach ar ais chuig an t-am gur dhein ar ais sna seascaidí gur dhéan McNamara taighde agus tháinig sé amach is dóigh liom gur bhain sé le matemaitic nó bhí an taighde lochtach ach gur gur gur raibh éagóir á dhéanamh ar pháistí a bhí ag foghlaim you know, tríd an dara trí Gaeilge agus is dóigh liom go raibh an tuairim láidir sa Roinn go raibh sé seachas tumoideachas gur saghas submersion nó you know níor níor ní níor fhéachadar níor fhéach siad air mar rud éigin breise. Déarfainn arís gur easpa eolais a bhí ann ehm níl fhios agam. Ach déarfainn laistigh don Roinn nó laistigh den gcigireacht go raibh tacaíocht áirithe ann den rud chomh maith ach go raibh orthu cloí leis an líne oifigiúil. Tá fhios agam gur mheas roinnt acu go raibh an seasamh a thóg an Roinn seafóideach, nach raibh bun nó barr leis but, ní raibh sé, you know, ní raibh aon rogha acu san ach cloí le pé rud a dúradh leo dhéanamh, but gur thuig cuid acu agus gur thuig, déarfainn gur thuigeadar chomh maith ag dul amach chuig na scoileanna go raibh caighdeán oideachais an-mhaith ann agus is dócha an rud a cuireadh inár leith ná gur, go rabhamar ar fad in áiteanna meánaicmeacha so cén fáth nach mbeadh an caighdeán go maith but you know, yeah, bhí, bhí pointe ansin agus b'fhéidir uaireanta go dtógann sé dream meánaicmeach chun rud éigin a chur chun cinn ionas go dtiocfaidh forás faoi, but tá na scoileanna ar fad, bhfuil an-chuid acu, is dócha go bhfuil na scoileanna, you know, tá scoileanna meánaicmeacha ann má tá siad in áit meánaicmeach, but tá scoileanna i ngach áit anois agus tá siad meascaithe agus tá gach éinne. Tá fáilte roimh gach éinne, ar ndóigh. Tá ag éirí go han-mhaith le, nó níl mórán linne faoi láthair, ach thar na mblianta, you know, go bhfuil sé spéisiúil, roghnaíonn daoine a bhíonn ag teacht go, go UCC ar cuairt mar léachtóirí, bhfuil, sé daoine Meiriceánaigh nó Sasanaigh, roghnaíonn siad an Ghaelscoil mar bhreis dúshlán dos na páistí agus tagann siad chugainn go minic. Is éiríonn go, ní hé go bhfuil an-spéis acu sa Ghaeilge, ach go gceapann siad gur maith an rud é dos na páistí, agus éiríonn go breá leo, agus éiríonn go breá leis na pé daoine a thagann isteach em em go bhfuil teanga eile acu ón mbaile, you know, it's just déarfainn, tá deacrachtaí, deacracht toisc gur gur em daoine aonteangacha iad muintir na hÉireann den bhformhór, tá easpa tuisceana ann i measc daoine áirithe maidir le maidir le foghlaim trí teanga eile, you know. Sea, agus sin b'in, yeah, sin mar an aineolas sa Roinn, an bhfuil sin imithe i bhfeabhas nó an dóigh leat nó is é? Bhuel, tá, tá sé imithe i bhfeabhas. Is dócha go bhfuil, go bhfuil, gur an-chabhair é COGG anois. agus an aonad, you know, fiú amháin an polasaí Gaeltachta agus na critéir ansin a leagadh amach gur cabhair é sin don earnáil lán-Ghaeilge chomh maith. Yeah, tá tuiscint níos fearr ann ach, umm. Tá sé deacair domhsa a thomhas mar níl siad sásta mé a scaoileadh isteach sna cartlanna. Níl cartlann acu rud atá aisteach mar fiú ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha, rud áit a mbeifeá ag súil go bhfuil cineál cód i bhfad níos contúirteach nó leochaileach nó cibé rud a bhaineann le rudaí, tá siad sásta tú a scaoileadh isteach. Ach ní an Roinn Oideachais agus sin tá sé ana-dheacair an na FOIs sin a úsáid sa chaoi ceart chun meon na státseirbhíseach a thuiscint, so bhí mé cóir. Yeah, is fuair is cuimhin liom an t-am nuair a bhí an rud ar siúl agus bhí, you know, nuair a d'imigh sé chomh fada chun na cúirte agus go raibh, cad is ainm, b'in abhcóide a bhí ann, Dáithí, oh, ní cuimhin liom a. McCarthy, an ea? Yeah, yeah.
But like,
bhí an Roinn like, bhí a fhios acu ina gcroí istigh go gcaillfidís é ag an bpointe seo, ní raibh an fhianaise acu ach fós, fós féin, you know, níl fhios agam, sure, I suppose tá go leor samplaí de sin trí, trasna an bhoird, you know, ó thaobh sláinte de, nuair a chuimhníonn tú siar ar Vicky Phelan agus rudaí mar sin, like, I mean, siad in ann, go bhfuil siad, you know, níl fhios agam cén saghas meon é an stát ag cosaint and ar deireadh ligeann siad síos an stát because titeann an rud as a chéile ar deireadh ar fad, you know, ní thuigim cad a bhíonn sa cheann acu but bhí, bhí, gosh like, is cuimhin liom nuair a d'imíomar isteach nó chuig an cigire an lá sin agus thug sé leis bean eile, Doreen McManus, a bhí ard sa chigireacht ag an am agus, bhíodar ag iarraidh, you know, dhein siad gach iarracht a chur inár leith go raibh éagóir ar siúl againn do pháistí dáiríre agus nár thuigeamar cad a bhí ar siúl againn, you know. Anyway, is dócha ar a laghad, tá an, tá an, an cuid sin thart. But é sin ráite, then, ag an am, bhí daoine, bhí orainn creidiúint go láidir sa rud. Ah, níl mise cinnte, agus arís ní ag caitheamh anuas ar na daoine atá ag obair liom anois, but níl an passion sin acu don gluaiseacht in aon chor. Níl. Níl sé ann. Agus an t-aon áit a chonaic mé le déanaí é, bhuel, ní le déanaí, bhuel, deich mbliana ó shin, chuaigh mé ó thuaidh ag tabhairt cuairt ar na scoileanna, bhí mé thuas san ollscoil Naomh Muire or you know an áit sin thuas yeah. and Áisaonad agus chuaigh mé timpeall ar cuairt go roinnt scoileanna agus chonaic mé an stoc an fuinneamh agus an díograis agus an passion a bhí acu don rud agus chuir sé sinne is cuimhin liom fiche bliain ó shin, nó is dócha go bhfuil gné pholaitiúil ag baint leis an rud atá acusan chomh maith, you know, agus gur kind of rogha saoil atá ann níos mó ná rogha oideachais. Ach, em, ach braithim go gcuirfidh an t-easpa paisin sin don teanga agus don ghluaiseacht, Ní baol don chaighdeán oideachais ach ó thaobh todhchaí na Gaeilge de nach mbeidh an tionchar céanna ann is a mheasamar go bhféadfadh a bheith. Má thuigeann tú an rud atáim ag rá. Tuigim, tuigim, yeah.
Agus an bhfuil a fhios agat, tuigim an comparáid leis na Sé Chontae, spéisiúil, chomh maith. An dóigh leat gur cineál nádúr é sin i ngluaiseacht ar bith, go mbíonn borradh ann agus sin, bíonn cineál leathnaíonn rudaí amach nó? Yeah, oh cinnte, cinnte, cinnte.
Agus nuair a imíonn an cineál borradh ar dtús, bíonn, yeah, ní ciúnas ach bíonn maolú ar an bpaisean mar a deir tú nó rud éigin ar fháth éigin. sé spéisiúil. Agus céard é do thuairim más ea ar an maolú le b'fhéidir cúig nó sé bliain anuas i bhfás an ruda? Nach bhfuil bhí fás ann ar fad? 40 bliain, ábhar, agus anois. Is dócha go, sea, tá sé deacair chomh maith, tá na critéir chun scoil, you know, ceapaim go bhfuil an tslí go bhfuil scoileanna á cheadú éagórach faoi láthair anois agus níl na Gaelscoileanna ag fáilt cothrom na Féinne, you know, má fhéachann tú ar na huimhreacha, you know, uaireanta nuair a fhéachann, nuair a fhéachann tú ar an spéis atá sna Gaelscoileanna, má bhíonn daonáireamh ann nó rud éigin, ní ionann é sin agus an méid scoileanna atá sa tír. Nó, tuigim nach bhfuil sé chomh simplí leis sin, ach braithim ar feadh tamaillín go raibh an-chlaonadh maidir le Educate Together, rud a bhí ag teastáil go maith, ach ach anois, braithim go bhfuil an you know go bhfuil siad an-thógtha leis an Community National School, an an an saghas, múnla úd sin ach nach bhfuil cothrom na Féinne á fháil ag na Gaelscoileanna agus níl go leor scoileanna ann. Caithfidh níos mó scoileanna a bheith ann, you know. An dóigh leat an bhfuil bealach lena sin a chineál athneartú nó an é an rud a chuir tús leis an ghluaiseacht ná bhí siad sásta saghas dul isteach in áit aici nach raibh, bhuel, níos sábháilte ach dul isteach i gcistiní nó i tithí, seantithí, bhuel, rud mar sin, just chun an pointe a chur in iúl don rialtas go láidir. Yeah, is dócha go bhfuil, is dócha go bhfuil, yeah, yeah, yeah. And you know, bhuel, an rud a tharla ná bhí sé, Nuair a fuaireamar ar fad foirgintí deasa ar deireadh, i ndiaidh na blianta a bheith ag troid agus mar sin, you know, níor imigh roinnt de na fadhbanna a bhí ag daoine in aon chor agus ní dóigh liom go raibh, yeah, bhí sé, bhíomar i bhfad níos compordaí agus níor, níl mé ag iarraidh dul ar ais chuig an seana-bhothán nó faic ach le, le, bhfuil a fhios agat, níor tháinig, is dócha gur léirigh sé nach ionann scoil agus foirgneamh dáiríre, you know. Um, so, yeah, is dócha. Níl a fhios agam, but níl mórán, níl, I know níl mé tar éis féachaint ar go mion le tamall, but bhí díomá orm an uair deireanach gur fhéach mé ar nach raibh na huimhreacha ag fás, and like, ní fhásfaidh na huimhreacha muna mbíonn na scoileanna ann, muna osclaítear na scoileanna, you know. Ní dóigh liom go mbeidh aon cheist ach go bhfreastalóidh daoine ar na scoileanna. Ach ehm just níl ag éirí leo. Sea, sea. Ehm ceist saghas deireanach anois ag caint le uair an chloig. Ehm just luaigh tú, bhuel chun ceist cineál oscailte stop, luaigh tú an féiniúlacht nó rudaí mar sin. Céard a thug ort sórt cloí leis an rud uilig agus nó cén fáth, cén tábhacht atá ag an Ghaelscolaíocht agus an Ghaeilge trí chéile don cineál pobal, don tír nó Nó cén ceist oscailte saghas fealsúnach, is dóigh?
Bhuel, ceapaim go bhfuil sé an-thábhachtach. Ceapaim gur rogha iontach é do dhaoine. Ceapaim go bhfuil an-chuid á thabhairt agat do pháiste mar fhonn a dhíonann tú Gaelscoil, go bhfuil tú ag tabhairt fuinneog isteach ar ar ar an gcultúr. go mbaineann, go mbaineann an teanga, nílim a rá nach, nach Éireannach thú gan máistreacht agat ar an dteanga ach gurb é an gné is sainiúla den, den chultúr í agus go bhfuil an méid sin ann agus braithim níor mhaith liom a bheith mar chuid den ghlúin nach dtabharfaidh ar aghaidh go dtí an chéad ghlúin eile é agus an tslí go bhféachaim air ná gur chóir dúinn an rogha sin a thabhairt do gach pháiste ar deireadh muna roghnaíonn siad Gaeilge a labhairt nó muna roghnaíonn siad go mbeadh Gaeilge tábhachtach dóibh ina saol, sin an rogha atá acu. Ach bíodh an rogha acu. Bíodh an rogha acu. Agus an t-eagla a bheadh ormsa maidir le cúrsaí Gaeilge, tá sé ag éirí, you know, em, you know, muna mbíonn, muna mbíonn tacaíocht ar fáil don Ghaeilge, ní bheidh go leor, like tá critical mass ag teastáil chun an rud a choimeád chun cinn so tá sé tá sé an-thábhachtach um like níor mhaith liomsa anois nach mbeadh Gaeilge ag mo pháistí and ní hé go n-úsáideann siad bhuel úsáideann beirt acu an Ghaeilge go laethúil ach you know tá an rogha acu hmm. um, agus nó tá sé, braithim, ar an ábhar sin, is dócha go dtugann sé na na buntáistí céanna duit 's a thugann aon dara theanga eile dáiríre, you know, ó thaobh cumas machnaimh 's mar sin de. So, ní haon ualach é ach gur buntáiste, buntáiste, ní, ní fhéadfainn mo shaol kind of a shamhlú gan, gan Ghaeilge nó you know tá daoine i mo shaol nach labhraím Béarla riamh leo agus you know ó thaobh ceoil de agus ó thaobh bheith Gaeilge a léamh, a bheith ag éisteacht le Gaeilge, you know tá saol eile ar fad ann. So saol an-shaibhir, braithim.